Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwanụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Otu jikọtara ndị ọrụ obodo n'ala anyị NLC n'aha mkpirisi bekee ekwupụtala atụmatụ ha ịmalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ zuru ala anyị ọnụ iji kpọọ oku ka gọọmenti lebagharị anya n'ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụrụ ndị ọrụ obodo nakwa ndị nke larala ezumike nka ụlọikpe ukwu etiti enyela nkwado ha ugbu a ka a nara n'akaebe onye isi otu Miyetti Allah Bello Bodejo nke ọnụ ego ya ruru ijeri naira abụọ ma kpọtakwa ndị akaebe mmadụ abụọ ndị ga-ejikwa ijeri naira abụọ kwa otu onye wee nara ya n'akaebe ọkaikpe Inyang Ekwo nyekwara iwu ka o nyepụ akwụkwọ ikikere njem paspọtụ ya tupu a nara ya n'ebe ma bujezi okwu ikpe ahụ gaa ọnwa ọktoba afọ a a ga-echeta na ọchịchị etiti nwụchiri nwa amadi ahụ n'ihi ebubo igwu chandụm ego ruru nde dọla abụọ na ụma isii ndị nwunye ndị ọrụ ngo injinia ise ahụ nke ụlọ ọrụ NELAN na-efu efu kemgbe afọ 2021 eboola ebubo megide David Umahi ụlọ ọrụ DSS na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na ha na-ekpuchi ikwupụta kpọmkwem ka mmadụ ise ahụ jiri mie ala kemgbe afọ 2021 bụkwa n'oge David Umahi ka bụrụ onye gọvanọ steeti Ebonyi ma na-akpọ oku ugbu a ka e nye ha azịza ozugbo njinji jiri na mgbede ụnyaahụ n'ọchịchị kansụl Ringim nke steeti Jigawa dịka ụgbọ mmiri bu ndị njem mmadụ iri anọ nke ọnụọgụgụ ha karịrị n'ụmụaka na ụmụ nwaanyị kpuru ihu n'ala ma kpọla mmadụ ruru iri atọ ala mmụọ n'ike onye ga-eji aha pati NDC zọọ ọkwa osote onye isi ala n'afọ 2027 Rabiu Kwankwaso ekwuola ugbu a na ya na Peter Obi bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta na Peter Obi ga-achị naanị afọ anọ dịka onye isi ala malite n'afọ 2027 ruo 2031 tupu ọ laghachi n'aka ndị mpaghara ugwu bụkwanụ nke Peter Obi ga-akwado ha n'oge ahụ ka ọ dị maazị Peter Obi ekwela nkwa na ya agaghị achụso ndị niile megidere ya oge ọ ga-abụrụ onye isi ala otu onye ọrụ nchekwa DSS lara ezumike nka Dennis Amachree onye nke so wee mee nyocha ma gbaa ajụjụ ọnụ n'oge onye isi ala n'oge ọchịchị ndị agha Sani Abacha nwụrụ akọwaala ugbu a na ọ bụghị eziokwu n'ozi sịrị sịrị sịrị ndị kesara n'oge ahụ banyere ihe kpatara ọnwụ Sani Abacha n'ihi na n'oge a nwụchiri nwata nwaanyị nke bụ nwafọ Igbo bụ onye ya na ya nọrọ n'oge ikpeazụ tupu ọnwụ ya n'oge ahụ ka a chọpụtara na ọ nwụrụ n'oge ọ na-anyụpụ akamụ site na Hummer jeep ya dịka obi kpọchiri ya n'oge ọ nọ n'elu nwata nwaanyị bịnọbịnọ ihe a bụ n'asụsụ oyibo he died in active service ụlọọrụ nchekwa civil defense anwụchiela onye hiwere otu ụlọ mahadum adịgboroja na steeti Lagos nke nọ n'ụlọ ọnụ ụlọ atọ ekesa asambodo adịgboroja gaa ọtụtụ mpaghara ala anyị nakwa mba ndị dị na mpaghara West Africa ha kọwara na ha si otu a gbapụta ụmụ akwụkwọ ntorobịa ruru otu narị na isii bụ ndị ha duherela marika otu jikọtara ndị ọkaiwu na mpaghara Southern Kaduna akpọọla oku ka e mee nyocha kwụụrụ n'onwe ya na nke tara ọchịchị banyere ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ obibi Dave Umahi na steeti Ebonyi onye enyemaka osote onyeisiala n'oge gara aga Atiku Abubakar bụ Paul Ibe ekpugheela ugbu a na onyeisiala mba US Donald Trump anatala akwụkwọ ozi ndị sitere n'ụlọ ikpe banyere ozi ngụkọ ụlọ ikpe n'ebubo ịtụ mgbere ọgwụ ike n'ime mba US nke e nwere megide Tinubu ndị eze ọdịnala nke obodo Uburu n'ọchịchị kansụl Ohaozara nke steeti Ebonyi ekwupụtala atụmatụ nsacha nke ime mmụọ nakwa ụbọchị ahụ mmadụ niile na-agaghị apụta ezi malite n'ụtụtụ ruo n'oge mgbede n'ihi ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ Dave Umahi ha ga-eme nke echi bụ Tọzdee malite n'elekere ise nke ụtụtụ ruo n'elekere ise nke mgbede ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu nọrọ ụnyaahụ waba otu obodo na ọchịchị kansụl Kaiama nke steeti Kwara gbuo otu onye ma tọrọ mmadụ abụọ mana ndị ọrụ nchekwa na njikọ aka ndị nchekwa obodo chụsoro ha ma gbapụta mmadụ abụọ ahụ ha tọrọ n'ehihie ụnyaahụ n'ime steeti Jigawa otu nwoke gbara afọ iri isii nwụrụ n'elu nwata nwaanyị gbara afọ iri abụọ n'oge ha nọ n'ụlọ oriri na nkwari eme nkwakịrị nkwata onye nta akụkọ Rufai Oseni nakwa onye na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Aisha Yesufu akatọla ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ọkachakwa ndị omeiwu etiti n'ihi ịfanye ijeri naira asatọ n'ime atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ ego ha mụhapụtara iji kwado ụlọ ụka Kraịst na nke ndị Alakụba ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja amaala mmadụ atọ ahụ ikpe nga mkpụrụ ọka bụ ndị ahụ ụlọọrụ DSS boro ebubo na ha tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi n'ime steeti Ọyọ maka ọ dị Omoyele Sowore eboola ebubo na nwụchi mmadụ atọ ahụ bụ nnọọ ime ejije sitere n'aka ọchịchị etiti n'ihi na dabere na nkọwa otu n'ime ndị nkụzi a gbapụtara na ndị omekome ahụ dupụtara ha otu ebe tupu ha laghachi n'ime ọhịa osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akatọla onye isi ala Tinubu maka ịfanye ijeri naira iri abụọ na abụọ na atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ nke ha mapụtara iji rụzigharịa obi ndị eze ọdịnala gba gburugburu ala anyị Atiku gwara Tinubu ya gụpụtasịa aha ndị eze ọdịnala ga-enweta ego ahụ ma kọwaa ịmapụta ego ahụ dịka nke megidere iwu otu nna n'ime steeti Kaduna Lawal Hamisu adọkpụrụla nwa ya nwaanyị gbara afọ iri abụọ na asaa pụọ n'ụlọ ikpe Sharia dị na Magajin Gari ma mee mkpesa n'ụlọ ikpe ahụ na nwa ya nwaanyị jụrụ ịlụ di n'agbanyeghị na o nwetala nzere digiri na mahadum onye ode akwụkwọ gọọmenti etiti n'oge gara aga Babachir Lawal adọla ọha na eze ala anyị aka na ntị banyere ịtụnyere Atiku Abubakar vootu ma bo ebubo na Atiku na-egwu okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịkpa oke agbụrụ otu onye agha amị emeela onyonyo vidiyo bụ ebe ọ nọ nyepụ ndụmọdụ gaa n'aka ndị ọrụ nchekwa niile n'ala anyị ma kọwaa na otu ihe mere ha ga-eji gbanahụ ọtụtụ ihe ike na ịnwụchu ọnwụ bụ ịkwụsị ịfọcha akpa ndị omekome ha gburu ma zuru ihe ha fọpụtara n'ohi aka na-achị steeti Abia Alex Chioma Otti azaghachila ogbo ya nke steeti Imo Hope Uzodimma n'ihi okwu o kwuru na ndị gọvanọ ise nke mpaghara South East ekwekọrịtala ịkwado nhọpụtagharị nke ugboro abụọ nke onyeisiala Tinubu Gọvanọ Otti gwara Hope Uzodimma na o nweghị onye mere ọnụ na-ekwuchitere ndị gọvanọ n'ala Igbo osote onye isi ala n'oge gara aga Atiku Abubakar akpọkuola onye isi ala n'oge gara aga Olusegun Obasanjo ikwupụta kpọmkwem onye ọ na-akwado dịka onye isi ala n'afọ 2027 ma kwụsị ibo ya ebubo aghara aghara a ga-echeta na Olusegun Obasanjo boro ebubo na nso nso a na ọ bụ Atiku nyepụrụ ego ruru nde naira ise iji malite atụmatụ ndị omeiwu etiti iwepụ ya pụọ n'oche ọrụ dịka onye isi ala aka na-achị steeti Ọyọ Seyi Makinde agaala n'ihu n'ebubo ọ na-ebo ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya ma rụtụ aka na ya natara akwụkwọ ozi site n'aka ụlọ ọrụ EFCC na ha chọrọ ime ya nyocha naanị ka otu ụbọchị gafechara otu onye isi okpokpo pati APC dọrọ ya aka na ntị banyere ịzọ ọkwa onye isi ala megide onye isi ala Tinubu a ga-echeta na Seyi Makinde ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha pati APM ọnụ ego ụgbọ njem agbagoruola elu ọjị n'ala anyị dịka ọnụ ego e ji erepụ mmanụ petrol eruola otu puku na narị naira anọ kwa lita ugbu a ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii ala anyị Olumuyiwa Adejobi akọwala ugbu a na onye uwe ojii ahụ nke kpọrọ otu onye njem si mba UK wee bata na ya kaara ịkpọchi ya sị na ọ bụ nwafọ Igbo ka a nwụchiela ugbu a dịka onyonyo vidiyo ya kesara n'ọba soshal midia o kwere nkwa na a ga-eme ya nyocha ma taa ya ahụhụ dabere n'iwu ọ gwụla bụ akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo